So Dia dhaoibh, seo an obair bhaile le haghaidh anocht agus tá mé ag míniú é roimh ré. So cleachtadh 9.5, ceist 17 an ceann deireanach so is is féidir linn just a rá díreach ar an spota go bhfuil sé chun a bheith beagáinín níos deacra ná na cinn níos luaithe, i bhfad níos deacra I suppose. Chun gléas áirithe a dhéanamh, to make a particular tool, cuirtear cón ar bharr leathsféar. So this is a cone. So abair go rabhamar ag féachaint ar seo go tríthoiseach bheadh sé mar sin. Ah, go beacht, so it's exactly put on top of it, mar a léirítear sa léaráid. Sé ceintiméadar atá i nga an leathsféir. Ok, so níl sé sin scríte, so scríobh é ar an léaráid. So that's sé, agus níl sé mar an trastomhas, Is ga é atá ann. 6 ceintiméadar atá an ga agus is é 21 ceintiméadar iomlán an ghléis. Ok, so díreach ar an spota anois is féidir linn a rá, bhuel, de bharr gurb é sin an ga chomh maith, is é sin 6 ceintiméadar, so ansin gearr an 6 ceintiméadar ón 21 agus gheobhaidh tú an airde seo. Níl mé chun é a scríobh duit. Um, so sin saghas an áit a téann daoine mícheart really ón tús agus is maith liomsa just a bheith ag líonadh isteach ok más é má fuair mé an airde le haghaidh cóin de ghnáth even fiú roimh dom an ceist léamh más é sin 6 cm má fuair mé an airde cad é an L úsáid teoirim Pythagoras ok so an taobhagán cothrom leis an le suim an dá taobh, suim cearnóg an dá taobh eile. So scríobh é sin agus arís díreach ar an spota leis sin a scríobh síos agus leis na foirmlí seo a scríobh síos tá pass mark agat ins an ceist seo. So bíodh mé méall ar sin. Is nós maith é. Scríobh síos airde an chóin, ok, so is féidir linn é sin a dhéanamh agus uaidh sin ríomh toirt an chóin, so bí ag scríobh trian pi r cearnaithe h, níl sin ró dona. Ríomh toirt an leathsféir, ok, toirt leathsféir. I dtéarmaí pi, so féach suas an foirmle le haghaidh an le haghaidh an sféar and then roinn é ar 2 so sféar toirt sféir roinnte ar 2 ok so má tá 4 thar 3 pi r ciúbaithe agat beidh 2 thar 3 pi r ciúbaithe agat le haghaidh toirt sféir ok and scríobh é i dtéarmaí pi so mar a thaispeáin mé ins na ceisteanna eile seo é an An freagra i dtéarmaí pi, so abair go bhfuair tú 90 pi, sin é an freagra i dtéarmaí pi, brúigh ar S go D agus ansin faigheann tú an freagra i dó ocht, you know, dó ocht dó ponc a seacht ceathair etc. ceintiméadar cearnaithe, but anseo just i dtéarmaí pi ná brúigh S go D agus faigheann tú an freagra. Ok, anois, agus co- mar gan dabht caithfidh tú an cnaipe pi a úsáid ar do áireamhán chun é sin a dhéanamh chomh maith. Ná use gar-, ná, ná bain úsáid as aon garmheastachán. So má deireann siad anseo uh, in aon cheist anois go ndeireann siad, ok, uaireanta deireann siad bain úsáid as 3.14 nó like ins tá sin an slí a bhfuil an leabhar seo seanfhaiseanta beagáinín ins na páipéirí tá siad ag iarraidh just really na freagraí is cruinne gur féidir leat so téigí i dtaithí an cnaipe pi a úsáid ar do áireamhán Ok, cuid a trí. Sloinn é seo a leanas mar cóimheas as a ratio. Um, um, san fhoirm is simplí that's in the simplest form. Ok, so ciallaíonn sé sin má tá ceathair i gcóimheas sé níl sé sin sa foirm is simplí caithfidh tú iad a roinnt so dó isteach i gceathair, dó isteach i sé so bheadh sé sin mar an slí is simplí, níl ceathair i gcóimheas sé sa foirm is simplí, ok, caithfidh tú iad a roinnt go dtí nach féidir leat, go dtí nach bhfuil aon fachtóir comónta acu a thuilleadh. So toirt an chóin, toirt an leathsféir, so scríobh toirt an chóin, oops sorry toirt an chóin it makes me faoi an ó fada agus ansin toirt an leathsféir. Agus lean ar aghaidh ag roinnt go dtí go faigheann tú um, slánuimhir amháin anseo go bhfuil slánuimhir eile, uh, slánuimhir eile ansin. OK, agus fágaigí i dtéarmaí pi iad. So b'fhéidir, seans maith go mbeidh, sé, b'fhéidir fiche a ceathair pi anseo i gcóimheas le fiche pi. So an rud a dhéanann tú ansin ná roinn gach taobh ar an rud céanna go dtí nach féidir leat a roinnt. Beidh tú ag roinnt gach taobh ar pi anseo agus ag roinnt gach taobh ar pi ansin. So ansin beidh fiche a ceathair i gcóimheas fiche. Roinn gach taobh ar dó nó ceathair nó an fachtóir coiteann is airde gur féidir leat a aithint. Ok, so sin é an obair bhaile le haghaidh anocht.